Igbo ndị ọma, ndị Chukwu gọziri agọzi, eji m ugwu na nsọpụrụ na-anabata unu n'ihe omume a bụ Igbo Clinic nke ndị haziri ya bụ ndị gụchara akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ bụ Boys Secondary School New Owerri. Ndewo. Igbo ndị ọma, nnọọnụ n'ụbọchị taa n'izuụka gara aga maọbụ izuụka abụọ gara aga isiokwu anyị ji n'aka bụ ọnụọgụgụ maka n'ihi na anyị emechaghị ya anyị ga-agakwa n'ihu n'ụbọchị taa meruo ya narị ise dịka anyị si kwuo ya

narị anọ na anọ narị anọ na ise narị anọ na isii narị anọ na asaa narị anọ

narị anọ na iri narị anọ na iri na otu narị anọ na iri na abụọ narị anọ na iri na atọ narị anọ na iri na anọ narị anọ na iri na ise narị anọ na iri na isii narị anọ na iri na asaa narị anọ

Narị anọ na iri abụọ na abụọ. Narị anọ na iri abụọ na atọ.

narị anọ na iri abụọ na ise narị anọ na iri abụọ na

narị anọ na iri abụọ na asatọ oge ị na-ekwu ife a niile mbe na onwe ya ejego okwu nya nwatakịrị nwa achụ anya ụgbọelu a

anọ na iri atọ na atọ narị anọ na iri atọ

na isii narị anọ na iri atọ na asaa

iri anọ na abụọ narị anọ na iri

na iri anọ na anọ. Narị anọ na iri anọ na ise narị anọ na iri anọ na ise narị anọ na iri anọ na isii

narị anọ na iri anọ na asatọ narị anọ

atọ narị anọ na iri ise na anọ narị anọ na iri ise na ise narị anọ na iri ise na isii narị anọ na iri ise na asaa nwambe isi n'ịkpata onye na-asị ma nịnya debe enyi jebe enyi narị anọ na iri ise ọ dịkasị na akpata m enyi narị anọ na iri ise na asatọ narị anọ na iri ise na itoolu

ige ntị ị ga-anụ ka esi wee lee onye isi oche narị anọ chairman na iri isii na otu

narị anọ na iri isii na anọ narị anọ na iri isii na ise narị anọ na iri isii na isii

di nke izizi abịa ajụ nke ịbụa abịa ajụ nke ịtọ abịa ajụ nke ịnọ abịa ajụ ya chọkwa ụmụnne ya niile narị anọ na iri isii na itoolu narị anọ na iri asaa

na iri asaa na isii narị anọ na iri asaa na asaa

narị anọ na iri asaa na itoolu narị

narị anọ na iri asatọ na otu narị anọ na iri asatọ na abụọ narị anọ na iri asatọ na atọ narị anọ na iri

na ise narị anọ na iri asatọ na isii

anọ na iri asatọ na asatọ narị anọ na iri asatọ na itoolu narị anọ na iri itoolu gwọgwọgwọ ngwọ ka fa na-ejezi n'ụzọ gwọgwọgwọ ngwọ enyi sị mbe ya gasibe n'ike gasibe n'ike na amụ afade m gwọgwọgwọ ngwọ ejesikwa n'ike na fa gafa amụ anọkwa n'ụzọ ebe nwee na-eme ndị mmadụ anasị wee bụrụ ya bụ na ejepụtazi ya bụ ife enyi na fa ekwu narị mbe wee kpọọ enyi

itoolu na abụọ narị anọ na iri itoolu na atọ narị anọ na iri itoolu na anọ narị anọ

iri itoolu na asaa narị anọ na iri itoolu na asatọ

narị ise unu ga-ama na ọyịm uduga m ozi na efe ya bụ ị na-edugakwa mmadụ ozi uche ihe dị ndị be anyị ọnụọgụgụ anyị nke anyị bidoro n'efu ruo na narị ise abịara n'isi njedebe n'ụbọchị taa ana m ekele unu maka ịnọnyere anyị n'ihe ọmụmụ a unu emeela amakwa m na unu ga-etinye n'ọrụ ịgụ ya ọ bụghị naanị ịgụ ya agụ ide ya ede ma dekwe ya na mkpụrụ